Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ ọ Lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo ihe m chọrọ ka anyị tinyekwa olu na ya bụ propaganda anụnwa na-efegharị recently na a na-emegbu ndị Igbo Muslims ka ha sị a na-egbu genocide amara m otu that man sizi kwuo okwu maka igbo muslims ndị be anyị nwakpujuo na social media ee chineke ekene dịrị gị na social media at least e nwedị ebe ndị igbo si ekwuwedị okwu a na-anụ olu ya onye ọbụla gwukpuo oke ọhịa na ụzọ social media onye na-ekwu nke onye na-ekwu nke ọzọ well ka m add ana my own voice to it then ihe m chọrọ ikwu wụ na ndị be anyị o ruola mgbe anyị ga-ama na e ji propaganda na-emerụ anyị ahụ na Naịjirịa and um, ndị ofe mmanụ na ndị awụsa mana anyị na-ereact with emotion so much so ha bịaghala ha trigger that emotion anyị na-eti mgba mgba anytime achọrọ m ka anyị mara because astudyala m ihe a anytime onye ofe mmanụ ma ọ wụ onye ugwu ma ọ wụ anybody bịara buo propaganda obu ahụ ha na-ebu don't go on the defensive uh, go on attack maka ị needịrị ịma attack that propaganda and not the allegation anyị bido na-edefend onwe anyị bido na-akọ ma before then e nwere ndị nọkata na-ekwu sị sị ekwekwele igbo muslims we'll not allow them to come to be honest mụwa believe na ndị igbo o ruole mgbe anyị ga-ama ndị n'ime anyị a na-akwụ ụgwọ ha na-ebu propaganda a bịa sị ọ ndị igbo while a maghị na ndị a nara ego ha na-ekwu ihe ndị gọọmenti chọrọ ka ha kwuo to implicate onye na-apụta asị na anyị agaghị eme ndị muslim allow ndị muslim has been with us for time immemorial as long as m pụtara ụwa n'ụwa chief abdulaziz ude e nwere onye nke nọ n'ụlọ anyị mgbe ahụ ebe 1980 family ya niile ama m ndị ọ mụ ọ lụ ọ lụrụ mụchịsị ụmụ apụta m ụwa nụ senator ned nwoko wee na ọ teele mgbe anyị nụrụ na enwere one politician na delta state wụ muslim na-alụkasị ndị omole before a mazie na ọ senator ned nwoko and ndị ọzọ nọ na-ekpere onwe ha na ala igbo wụ ebe nwee the most religious tolerance ị like gị kwake gị n'otu ime ụlọ nwa eze nwaanyị kpodo ya isi n'ala fuo ya ihe niile na onye ọbụla na-amaghị ndị abịa because I believe na onye bịara ndị onye kputere n'ihe ị na-eme ka ị hụrụ ịghọtago onye mmiri hụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri but achọrọ m ịma na ihe a we try off balance ka uche anyị hapụ ịdị n'ihe na-eme ndị yoruba ewere gaa ndị ugwu ewere gaa ala igbo ha nidede ihe niile ahụ nidede stop ha we are the ones stopping ourselves number one ndị ugwu ejula n'ala igbo na-amụkasị ụmụ ndị igbo anyị adị amụ nwa ọ ndị anyị mụrụ amụ anyị na-amụrụ ya mba and ndị ugwu ma ha na-amụ ha jidekwa ụmụaka ha with their culture ị nwere ike ịpụ ugbu a na-ahụ nga onye ugwu bi so that is why anyị amabeghị the number of ndị ugwu ihe ị ga-ahụ wụ in the day ha amasịtasị ebe ha si amasịtasị anyị amaha chi na-eji ha disappear ebe ha na-edisappear anyị amada ị gaa n'ihe dị ka i si anambra na-aga ọnịcha na if ị shi ọnịcha na-aga enugwu pụta nga ahụ ha na-egbu anụ nga ahụ ọgbọ ha nọ ụnụ ọ ma nga ahụ na ndị a nwere ike ịdị more than 20,000 people I'm telling you ị chọọ ịma gafee nga ahụ late in the night ebe 1 2 mgbe ha arahachala enwe ndị na-afọ ma ha tọọ ute ha na-agbasa gaa ka ha bishi enwe otu onye ga-anọ nga chịrị ndịom another place chịrị ụmụ 20 ga ama ha na-amụju anyị na-ahapụrụ ha ala ha mana and ọ ihe ha ji chịrị aka kwụọ Nnamdi Kanu na-atagbu the guy because ọ the guy bịaziri call our attention back kemgbe 2014 ebidozie na-eti okwu na anyị na-elezie anya n'azụ otherwise and ọ ihe ha ji chọọ igbu the guy ha aga-aforgive Nnamdi Kanu because ọ ya created that awareness mebiri ha plan ha nwere kemgbe maka ndị a na-enwewe 10 years plan 20 years plan 50 years plan 50 years plan ha nwere mgbe hụ na otu anyị si apụchịchị ebe anyị pụrụ anyị mụọ ụmụ anyị mụkwana we don't train them in our culture Eh, talk- ebe anyị na-amụ ha ka ha na-etrain na the culture mara na we are going to be lost ha ji nwayọọ na-amụ ị bịazi ugbu a na nke ha na-eme eme wụ anyị anyị nwere ego rụkasị ụlọ you know, ụlọ elu tiga ha security ha alụọ nwa otu nwaanyị na-amụ nwa ka ọdọ ha ala abụọ ka ọdọ ha ala abụọ demebe ha em, na-ele anya ime inherit while ngịnwa lụrụ alụ ju big man budo ego mụọ lụọ otu nwaanyị jisi ike mụta ụmụ anọ ụmụ anọ ha nọchi amerịka ha agaghị alọ elee ihe i che ga-eme echi ha akpara ụlọ nna kọsụ ụmụ nkọsọ mgbe ahụ ha agbaala mgbọrọgwụ ha gbuo nwa ndị fọrọ afọ ihe mere na Turkey were na anya chọọ otu ndị muslim si take over ha na-achọ itake over britain now ka ndị ọcha adị amụ nwa ha ga-amụ amụ ha amụọ otu na abụọ ee eh, then onye wụ onye ọcha bara into polygamy akpụrụ ya gaa court a sị ọ bigamy ya na na-akpọ dị while ndị muslim ga-anọzi nga ahụ because their culture mere ha allow ha nọkwa nga ahụ ha lụọ ise mụọ 30 otu onye so ihe a na-emezi wụ ị bịacha in a community ndị ọcha nọ

you understand ha ga-amụta almost 15,000 people ngwa gwazie m a tụwa vootu na ngwuru ahụ na ole ndị ga-emeri ọ majority ha ma the strength of number so nọmba ahụ ka ha na-achọ n'ala igbo otu a ka a ga-esi etake over strength of number anyị na ha etile mkpu population anyị na-ata ata ndị ụka chịrị aka gha anyị ndị nke chịrị aka gha anyị ndị awụsa abịa gbaa ya okirikiri na-amụ anyị na-enyechi ha ụlọ ama ha akpụrụ otu nwunye ha kpọta nga ahụ gị weta ụmụ ha while ndị nke ọzọ nọ na camp ebe ha demere ha ilu gị gbata ịtachara ha uwe krismas gbatara ha ihe ahịa ha na-eriri we ịgbapuo mmiri demere ha tikwuo AC ha biri ka m jụọ gị na-ekweda alụ ị ma na i ji ego gị n'obodo oyibo ị ga-eji ego dewe ụmụ nwaanyị abụọ were ha mebe business mee extend your wealth ị na-aghọta ehe gwana m ihe ga-eme otu nwa mkparị lụta one day ha agaghị egbu itake over ee because religion enwe mmabiga anya the religion nke ha mabiga anya anyị na-ata obodo anyị a na-asịrị nke ị na-ele anya ndị awụsa na-ekpete ọnụ na-eche ekpe muslim anyị agaghị ekwe ha ekpete ị needịdị ikwe ha ekpete no ha ekpetego already and ha ma our weak point our weak point wụ na nọmba anyị are drastically reducing and we are not doing anything about it so they will take over agaghị alụrụ ya ọgụ and again ka anyị na-eme anyị na-ekwu anyị anadị ege onwe anyị ntị onye na-ebu propaganda na-asị ndị igbo agịdị ekwe ndị hausa onye a akwụghị ụgwọ because kee maka ndị igbo takeiri over lagos ndị igbo anyị nọ na lagos zụba mụba ele onye nye condition religion ị ga-ekpe maka anyị na-ekwu anyị anadị ama consequence anyị anadị eche ihu front and back and ihe ị ga-eji ama na ndị mere ihe a na-akwụ ụgwọ ha kwechiri iche front and back kee maka ndị igbo na nọ na ndị igbo anyị nọ n'ugwu awụsa na-aga chọọchị ha eme ha ala what of ndị ọcha ndị awụsa lite ugbu a na sị ha ha agaghị ekwe ha biri ke ihe unu ga-eme ha ma ihe ha na-eme ha ma na ha kwuolekwa ebe anyị ga-ekwula they just throw that off balance ka anyị lụọnụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị wụsacha n'ụlọ ndị niile chiri ndị awụsa na be ha na lụọ nwaanyị deme nwaanyị abụọ na atọ wụsa nga ha mụ ụmụ gịnị ka i ji onye awụsa eme onye awụsa ala and our population na-emepe obodo by the time our population growru ugbu a wealth adị ihe a na-ekwu akụrụ ụlọ akụrụ ụlọ ihe aka jọ naghị ere ụlọ wee welata ya who will patronize you onye na-ere akwa na Lagos ị bịa n'ime obodo kpọgo mmadụ ole ga-azụ ya ọ wụ na ndị Igbo now today decide ya na nwoke ọbụla onye ruru oge ịlụ atọ lụọ onye ruru oge ịlụ abụọ lụọ

and ọ wụrụzie a continuous anyị ewere ya ọ wụrụ part of our culture ibiri mba lụọ nwaanyị ọzọ now see what it will help us to do ọ ga-help anyị akụ niile anyị na-akpata iwulata ya n'ala igbo a hụ ndị ga-eguru okwe a hụ ndị ga-echedo ya na ụmụ nwaanyị ibe m ụnụ ka m na-ayọ ihe a ndị awụsa ga-ana gị ngwuru di gị ahụ ị na-azọ ya na-achọrọ ka nwaanyị ọzọ bịa ịlụ ụmụ na zọọ ngwuru ndị awụsa a na-anaghị adịa na ha ga-egbuzi ụmụ gị egbu wee na gị ya bụ ngwuru so ka anyị mee ka a na our choice ọ wụ ịgba mbọ ịhụ na population anyị na amerịka ugbu a na ha na-alụ gịnị ka ha na-alụ ndị ọcha ndị abụ amụ nwa ha na-amụ they know that with time their population take over nwere ihe ọzọ the same thing na britain this is how they took over turkey ebe niile ha take over otu ha na-eme ha mee ha rikpute maka christianity wuru ụzọ kọtọwa ndị ụmụ abụọ ahụ ha na-eme nonsense ahụ emeghị so ha rikputezie ha take advantage of that weakness mụjusie ụmụ anywhere gbuzie christians onye ka ọ bara so ndị igbo ihe anyị na-ekwu ndị awụsa gide ekwe ndị muslim enwedo onye nwere any single right ịgwa mmadụ okpukperechi ọ ga-ekpe ịghọtago and ihe anyị na-ekwuzi ugbu a na ọ na-ekwubezie ụmụnne anyị ndị ahụ na-akpọ isi ala ga-elitezie dọwa ya defendụwa onwe ha na why ka a ga-eji asị ha ekpela isi ala anyị ga-agwa ndị a na ụmụnne anyị na-ekpe isi ala nọwuru ya na gboo and anyị na ha enwedo nsogbu anyị asịghị mmadụ ekpela ihe ọ na-ekpe mana anyị achọghị jihad anyị achọghị extremist igbo muslims are not extremists ọnda n'ugwu awụsa ka e nwere extremist ha ebule that eh, their extremism ebutere anyị so ka anyị niile wụ igbo lite ma na anyị wụ nwanne ị na-akpọ isi ala ị na-agọ mmụọ ị na-ekpere jizọs anyị niile wụ nwanne anyị bu ụzọ wụrụ ndị igbo and ihe niile a na-abịara abịa sọsọ nke na-abịaghị abịa wụ traditional so ha ebula ọgba aghara butere anyị because anyị bịa sawa ahụ ugbu a na-ekwuwe anyị agaghị eme muslim allow it's not for you to because ha mekwa anyị allow anyị na-aga ụka na be ha so ka anyị werenụ ire gụọ eze anyị ọnụ mara mgbe ndị a na-ekwere anyị ọnya mara na ihe anyị ga-agwa ha wụ ha buru confusion ha laa na anyị na ụmụnne anyị dịbụ mba ekpe na anyị dị na mma so igbo bụ igbo ka anyị maranụ na ihe kachasị mkpa wụ na ha chọrọ iji population nara anyị ala igbo so the best ọ wụ na anyị nidere ala igbo nwana kama ịdị na-alụ ọgụ ma ị ga-akpọ isi ala ma ị ga-akpọ isi ala ka anyị mee increase our population ha alawara anyị ndewonụ